Inu anyamata aku Nsanje musatikhumudwitse iyayi, osapanga zinthu zoyenera kuti tizikhala pano ndikumakulozani zala eti? Kwapezeka kuno kuti apatsa mwayi ma guys anyamata aku Nsanje kuti atenge ngongole koma sakupita kukatenga ngongole kuti mwina mwake apange tima business athamange thamange. Vuto ndi chani? Kodi ndi vuto lanu ngati anyamata kapena mwina mwake ndi awo amene amapereka ngongolewo ndiye kuti sakuzilongosola bwino? Koma kudandaulatu kumenekoko, opereka ngongolewo ndi ndani amenewo? Ngongole kumaiopa, anthu akumapezeka kuti akuzikhwedza nazo zimenezi. Inde, mantha kumakhala mwinawo, koma tifotokoze bwinobwino chifukwa chimene tikuona kuti no, makosana amenewa asatikhumudwitse iyayi. Ma guys, bomatu kuyamba ndiye kutitu ah, mwezi watha pa 18. kunapezekatu zonena kuti no anapereka mwayi onena kuti no kuperekedwa ndalama zokwana 2 biliyoni malawi kwacha kuti zigawidwe kwa achinyamata okwana 10,000 mu dziko lino. kuti no apeze mwayi mwina mwake wa mipamba ndi kuyamba ma business osiyanasiyana ndipo ndalama zimenezi zinaperekedwatu ku bungwe la National Youth Council of Malawi, ya bungwe loyang'anira achinyamata kunoku ku Malawi. Ndipotu zinapezeka kutinotu maboma osiyana siyana apanga roll out nde kuti ma program aja we don't know kaya anapereka anapanga roll out nde kuti ku ujeni kokhaku ukuku ku nsanjeku kuti aziyenda boma kwa boma ndeno afika nde kuti ku nsanje kuja Kwapezeka zonena kuti no nsanje yonse anyamata amene akalembera mwayi umenewu anyamata awiri okha zoona zimenezozo? Amene akatengako mwina kati ngongole timeneti kuti ayambe ma business anyamata awiri okha? Ku nsanjeko muli ndi anyamata awiri okha? Kuli anyamata ambirimbiri kumeneko why are you not accessing this opportunity? Uwutu ndi mwayi. Mutiuze zonena kuti mwina mwake mukulephera chifukwa cha zikole ndi zina zoterozo that will be another another issue. Nawo kwabweratu ndiye kutitu amene amayang'anirano ndiye kutino chani? Achinyamata ku khonsolo ya Nsanje imeneyo omwe dzina lawo ndi a Gertrude Francisco. akamba zonena kuti ife tudandaula kwambiri ndizoti zitukhumudwa kwambiri kuti achinyamata athu bwanji simubwera kuzatenga ndi taonani tsopano mwayiutu ukhala ukutsekedwa pa 8 june lero tukamba lero lompa cha lero mpa 3 ndekuti ati patsala masiku 5 kuti atseke mwayi umenewuwu bwanji inu simubwera kuzatengano ngongolezi tathamangani muzatenge ngongolezi mwina mwake muyambe tima business musamangokhala mmakwalalamu muzipanga china chake. So akudandaulirani achinyamata kumeneko ku Nsanje simufuna kutenga mwayi umenewu kuugwiritsa ntchito why? Mukuopa ngongole? Ngati zili zoopa ngongolezo tikamba zimenezo. Koma tikambenso tisanafike pamenepo. Nkuthekatu kunena kuti mwina mwake inuyo nde kuti aku khonsolo komanso inuyo a bungwe la council yoyang'ana achinyamata kunoku ku Malawi, Mwinanso za ngongolezi simunapereka uthenga bwinobwino kuti kodi zikumayenda motani. Mwinanso anthu sakudziwa. Mwapereka kale kanthawi kochepa, kuyamba pa 18 May kumadzafika panopa. Masiku kaya omafika kaya ndikuti kaya ndi kaya ndi kaya ndi kaya ndi 20 amenewo. Kodi inuyo ma guys munakhala pansi ndikupanga structure bwinobwino zinthuzi? Mwafotokozera bwinobwino achinyamata? plus kumenekoko mwinanso ena alibenso ndekuti mauja alibe nkomwe kuthekera kuti angathe kumamva zimauthenga ngati zimenezi pa social media, mwaika ndondomeko zotani? Kuli ma community radio kumeneko munakaulutsako nkhani ngati zimenezizi kuti achinyamata aja mwina zithe kuwafikira? Zosatheka kunena kutino mukanena kuti Nsanje yonse ngati district akabwere odzatenga ngongole achinyamata ndekutino awiri okha, for real? Tizinena kuti achinyamata kumeneko samafuna nde kuti ka empowerment kena kake kuti kapena mwina alandire tima capital tina take kuti ayambe ma business? Zosatheka zimenezo. Inuyo nde kuti you did not do your job well. Pangani zonena kuti no, muitanire bwinobwino, mufotokozere bwinobwino kaya muika program pa radio kumeneko, community radio yakumenekoko, anthu ziafikire nkhani zimenezi. Kaya mupanga kaya ndi timakampeni tinatake mukafikire kaya malo ena ake kaya ndi pa ground mukafotokoze pangani zimenezozo ndekuti zikafikira anthu osangobwera basi out of nowhere iyayi tikutseka tikutseka tatsala ndi masiku 8 no muenjezeretu masiku amenewo Mupange ka urgent ka mobilization kameneko ngati simunapange, anthu ndekuti akhale ngati mwina mwake ka civic education, mufotokozere bwinobwino ka kampeni kanu ka mmene zikuyendera, zofunikira ndi ziti ndi ziti, mukalengeze pa radio kumeneko kuti anthu amve, muwonjezere timasiku, masiku achepa ndi mmeneno zayendera, zaonekeratu kunena kutino achinyamatawo sakudziwa. Now. Tingopanga zonena kuti mwina mwake let's assume kunena kuti mwina mwake awawa anapanga zimenezo analengeza mma radio koma achinyamatawo akudziwa koma asankha osakatenga ngongoleyo guys why are you not using this opportunity uwu ndi mwayi wonena kutino enanu muyambe tima business kumeneko Muyambe kaya kumathamanga thamanga kaya ndi timaulimi kaya mupanga motani, mukatenga ka ndalamako mukapanga tima profit muzabweze ngongole nde kuti kumayamba business yanu yayambika basi ikatero. Vuto nde chani? Kapena mwina mwake zikole kapena chani? Ndikuona ngatitu izizi ndizongokutukulani inu achinyamata. Mukuopa ngongole? Simukuyenera muiopetu iyi. Iyi sikuyeneka ikhale ija yoma kukulandani zinthu zanu chani. Ngongole yake ndikukaika sikuyenera kukhala iyi. Iyi ndi ngongole yonena kuti itukule achinyamata basi. Emu yake ndi imeneyoyo. Sitikunena kuti mukakatenga ngongole musazabweze, muzayenera kubweza komano ndekuti mukatenge ngongole mupangire zinthu zimene zingathe kupindula ndekuti mukabwezano maphinduwo ndekuti musala ndi zanu uku mukupitiliza. Komano tisaziope sopano tikaziopatu ndekuti basitu siziyendapotu those who want to get rich they're not afraid of taking risk anthu amene akufuna atalemera iwo samachita manthatu kunena kuti mwina mwake atani adumphire mu zinthu zina zake kuti nanga zikazakanika iyayi amadumphira mmenemo ndi mtima wawo wonse mozipereka kuzikhuthula ndikutenga mwayi imene ili pamenepo Mwayi wabwera, mukuwukana. Sopano kusogolo kuno muzizanena iyayi samatipasatu zingongole, samatipasa mwayi. Inutu anthu aku Nsanje inu achinyamata inu aah mwandigwesaso ulesi bwanji? I don't know what's the problem with you? Use the opportunity here. Mugwisa ntchito mwayi umenewo and ngati uthenga sunakufikireni, uthenga wakufikani pangani zonena kuti no, how can you reach kodi ku khonsoloko? Kodi khonsolo ili kuti no khonsolo ya Nsanje mukafikile kumenekoko nanga kodi no kuti mutenge mimwayi ija inu aah ngongole zimenezo mukuyenera kupanga motani mu mupange zimenezozo ngati mukufuna koma ngati simukufuna poti enatu amafuna amasangalala mmene aliliwo alilimotu amangoti ife tizanjoya kumwamba amaterotu olo ine ndkhale osauka ndzalemera ndza ndzasangalala kumwamba anyway choice yanu ndi imeneyo ngati muli gulu lokasangalala kumwamba otherwise Mulungu sanatilenge kunena kuti tizakhale ifeyo nafe osauka mpaka kalekale iyayi. Amatipasa mimwayi yonena kuti titheno kugwila ntchito ndikugwitsa ntchito mwayi umenewo ndikutukuka mpaka kalekale choice zitha kukhala yathu kunena kuti no mwayi sitikufuna kuutsegula koma Mulungu amatsegula ndithu khomo la wina wake nthawi ina yake ndithu kaya ndikamodzi mmoyomu kaya nkawiri amatsegula ndithu kuti okay nde ndakutsegulilani khomo eti Choice ndi yanu ngati mukufuna nanunso pano khomo limene likhale lotseguka mpakana kalekale kapena mukufuna kulitseka. Nde inu anyamata aku Nsanje taona zonena kuti mufuna mutseke mwayi umenewu miji mutseke khomo limeneli. Ngati simukufuna kuyi kuti chani zanu zanu koma ngati uthenga sunakufikeni nde kuti wakufikani apapa. Pitani mukatenge ngongole pitani kaya ndi kaya ndi kaya mukatenge kaya ndi 300,000 do some business ee mukhale pansi muganize kuti business yomwe ndingapange ndiyotani Ah ok ine ndizikaoda kaya ndi mbewu kaya ndi chimanga nkumachigulisa or ine ndizikaoda seps mafuta ophikira chani basi ndikumagulisa pang'ono pang'ono do something that will help you akuti